Gaeilge Weekly is a Learn Irish Online production, to find out more about LIO check out the description down below. Hello, Dia dhuit, maidin mhaith, tráthnóna maith, fáilte ar ais chuig Gaeilge Weekly. Tá súil agam go bhfuil tú go maith, tá súil agam go bhfuil an tseachtain Ag dul go maith, hope the week is going well agus míle buíochas as a bheith ag éisteacht arís. Mar a dúirt mé coicís ó shin, two weeks ago, ní raibh plean againn riamh, we never intended to or never had any plan chun podchraoladh a chur amach an tseachtain seo caite. So thóg muid seachtain saor, a week off or a break week, mar bhí orm a lán oibre a dhéanamh ar saghas bulk record mar a deirim, a bulk record or ag taifeadadh a lán rudaí ar an seachtain céanna agus beidh na rudaí sin ag teacht amach ar Learn Irish Online, ar an mBallraíocht Iomlán, the full membership ar Patreon agus learnirishonline ponc com agus an feed Gaeilge Weekly, on the Gaeilge Weekly feed agus b'fhéidir go bhfuil sé feicthe agaibh cheana féin, you guys might have seen it already, but episode one of Smaointe Sathairn, eagrán uimhir a haon de Smaointe Sathairn, is now available, tá sé anois le fáil saor in aisce ar an feed Gaeilge Weekly, so má tá tú ag foghlaim na Gaeilge, má tá tú ag iarraidh feabhas a chur ar do chuid Gaeilge, tá sé sin le fáil Díreach anseo in aice leis an bpodchraoladh seo sa feed Gaeilge Weekly agus beidh eagrán 2 agus eagrán 3 ag dul amach saor in aisce, for free, chomh maith. So, bhí mé gnóthach, ní raibh an t-am a'm chun eagrán de Gaeilge Weekly a dhéanamh, bhí mé ag iarraidh jab maith a dhéanamh ar gach rud eile agus mar gheall ar sin thóg muid seachtain saor ach anois tá muid ar ais leis an gnáth schedule agus seachtain na Gaeilge atá ann agus de ghnáth ní dhéanaim mórán speisialta ar Learn Irish Online agus ar Gaeilge Weekly le haghaidh seachtain na Gaeilge mar Níl mé ag iarraidh a rá nach dtaitníonn Seachtain na Gaeilge liom, I don't want to say I don't like Seachtain na Gaeilge, ach ceapaim go mb'fhéidir é a dhéanamh i bhfad níos fearr, that you could do it a lot better. Tá sé go hiontach go bhfuil Seachtain na Gaeilge againn, tugann sé a lán visibility don teanga agus bíonn a lán airde ar an teanga, there's a lot of attention on the language. Ar feadh mí Márta, mí Márta iomlán really, nó an chéad leath mí Márta ar aon nós agus déantar a lán oibre iontach i rith Seachtain na Gaeilge agus gan dabht tá sé níos fearr mar atá sé, it's better as it is, i gcomparáid le, compared to, muna mbeadh aon rud againn le haghaidh Seachtain na Gaeilge ach just uaireanta ceapaim le cúpla rud anseo is ansiúd, na daoine a bhíonn ag cruthú rudaí as Gaeilge agus trí mheán na Gaeilge an bhliain ar fad, so the people who create stuff in Irish all year long, agus na daoine a bhíonn ag úsáid na Gaeilge an bhliain ar fad, uaireanta níl siadsan chomh páirteach mar ba cheart dóibh, they are not kind of as involved as maybe they should be. Ach sin scéal le haghaidh lá eile, agus níos tábhachtaí ná sin, Tá riail amháin a'm ar Gaeilge Weekly maidir le ok tá mé ag labhairt faoin rud seo nó labhairt faoin rud sin you know, de gnáth labhraím faoi aon rud really ach rud amháin a sheachnaím i gcónaí one thing I always avoid is Irish, and the Irish language itself, so an Ghaeilge agus an Ghaeilge í fhéin. Agus ghoid mé an riail sin, I stole that rule, ó phodchraoladh Gaeilge eile darbh ainm Beo ar Éigean. Agus domsa, ní cheapaim go mbeadh mé ag déanamh Gaeilge Weekly anois Muna mbeadh Beo ar Éigean gabh mo leithscéal ar an bhfód cúig nó beagnach anois deich mbliain ó shin. So I don't think I'd be doing this podcast really unless Beo ar Éigean were on the scene and and did the groundwork kind of seven, eight, nine years ago. Ceapaim, b'fhéidir gur thosaigh siad 2016, 2017, thart ar an am sin. Tá a fhios agam nuair a rinne mé féin an Ardteist, when I did the Leaving Cert, Go raibh siad ar an bhfód agus rinne mé féin m'Ardteist i 2018 in 2018 so yeah beagnach deich mbliana anois ó shin a thosaigh siad an podchraoladh faraor ní bhíonn siad ag cur amach níos mó eagránaí na laethanta seo, unfortunately they don't put out any more episodes these days maybe they'll come back one day seans go bhfillfidh siad ar ais lá éigin and Sinéad Ní Uallacháin, one of the hosts or one of the three girls that hosted that podcast, bhí sise ar Gaeilge Weekly agus chuir mé sise faoi agallamh cúpla bliain ó shin. I interviewed her a few years ago, I think about two years ago now on the show. Ach nuair a bhí siadsan ag taifeadadh agus bhí siadsan mar an chéad phodchraoladh ceart, the first proper podcast in Irish dar liomsa, in my opinion anyway ar aon nós. Agus bhí riail amháin acu ar an seó agus sin gan a bheith ag labhairt faoin nGaeilge agus a bheith ag labhairt faoi rudaí eile, a bheith ag labhairt faoin saol go ginearálta agus a bheith ag labhairt faoi spórt, teilifís, taisteal, ceol, pleananna don deireadh seachtaine, an samhradh, pleananna don samhradh, rudaí ginearálta, na rudaí céanna a bheadh mé féin agus tusa ag labhairt faoi dá mbeadh muid ag dul amach chun caife a ól nó beoir a ól nó lón a bheith againn Bheadh muid ag labhairt faoi na rudaí sin, faoi mo phost féin agus a bheith i mo chónaí i Seville, pleananna don tseachtain seo, b'fhéidir rud nó dhó a tharla dom an tseachtain seo caite, gnáth rudaí. So nuair a thosaigh mé Gaeilge Weekly bhí fonn mór orm I was really kind of eager or keen chun an rud céanna a dhéanamh agus an riail chéanna a úsáid. Ach an t-aon uair a bhris siadsan an riail sin, the only time they would kind of break that rule and actually speak about Irish, labhairt faoin nGaeilge, was ar Seachtain na Gaeilge. So déanaim féin an rud céanna anseo ar Gaeilge Weekly agus gach Seachtain na Gaeilge, just like eagrán amháin i mí Márta bím ag labhairt faoin nGaeilge agus de ghnáth déanaim iarracht díriú isteach ar gné difriúil gach bliain, so I normally try and focus in on a different aspect of the language every year. Ceapaim anuraidh, last year, agus an bhliain roimhe sin, bhí mé ag labhairt beagáinín faoin nGaeilge agus an ról atá ag an nGaeilge i mo shaol fhéin agus freisin foghlaim na Gaeilge agus cad é an bealach is fearr chun an Ghaeilge a fhoghlaim. Ach i mbliana. Bhí mé ag iarraidh díriú ar ghné difriúil, a different aspect or feature of the language, agus sin oideachas na Gaeilge, Irish language education, agus ag labhairt faoi Gaeilge, páistí, scoileanna agus an chóras oideachais maidir leis an nGaeilge agus an chaoi a múintear an Ghaeilge in Éirinn, the way Irish is taught in Ireland. Now, phioc mé an ghné seo mar chuireann sé isteach orm go rialta, it kind of bothers me or annoys me regularly. nuair a chloisim na comhráite faoi seo agus arís you know beagáinín cosúil le cad a dúirt mé faoi Seachtain na Gaeilge, níl mé ag rá ó, ní cheart dúinn a bheith ag labhairt faoi seo, I'm not saying we shouldn't be speaking about this and speaking about em Irish language education and and Gaelscoileanna and all that, tá sé i bhfad níos fearr go bhfuil na comhráite sin againn It's much better that we have those conversations agus go bhfuil na comhráite sin againn gach lá mar ciallaíonn sé sin go bhfuil sé tábhachtach do dhaoine. It's important for people. You don't talk about stuff that's not important to you so sin an, sin an rud céanna. Tá sé iontach go bhfuil daoine ag iarraidh feabhas a chur ar an gcóras oideachais, the education system agus go háirithe maidir leis an nGaeilge agus foghlaim na Gaeilge i scoileanna agus Gaelscoileanna agus rudaí mar sin, ach an rud a chuireann isteach go mór ormsa ná cén áit a bhíonn daoine sna comhráite seo ag cur an béime, so where in these conversations do people put the emphasis on and what people focus on. Níos mó ná aon rud eile an rud a chuireann isteach orm ná nuair a bhíonn daoine ag labhairt arís is arís is arís is arís faoin Ardteist. about the leaving cert. Now, na rudaí a deirtear go minic ná we have to put more of an emphasis on speaking agus you know de ghnáth freisin bíonn na comhráite seo ag daoine nach bhfuil Gaeilge acu go minic nó nach bhfuil an Ghaeilge foghlamtha acu. It's often people who haven't even learned Irish who who are having these conversations agus sin ceart go leor by the way tá you know tá an cearta ag gach duine chun a gcuid tuairimí a chur in iúl everybody has the right to express their opinions and their thoughts agus níl mé ag rá go bhfuil sé níos tábhachtaí cloisteáil ó dhaoine le Gaeilge in áit daoine nach bhfuil Gaeilge acu ach just go minic sna comhráite seo níl seans ag daoine atá Gaeilge acu chun labhairt fúthu ach ar aon nós bíonn siad ag rá there needs to be more of an emphasis on speaking in the Leaving Cert.

na téarmaí seo. Níl cliú ag na daoine seo ar dtús cad atá i gceist leis an Ardteist agus le scrúdú na hArdteiste, they don't have a clue about the Leaving Cert and the Irish exam for the Leaving Cert, scrúdú na Gaeilge don Ardteist, agus níos mó ná sin, níl cliú acu maidir le teangacha agus an chaoi a oibríonn an intinn maidir le teangacha, they don't have a clue about how languages work, how language acquisition works, how our brain works in relation to languages and learning languages, ach nach bhfuil sé an-éasca, nach bhfuil sé an-éasca just a rá yeah, the leaving cert, we should change that, agus gan clue acu agus fiú daoine le cumhacht. people in power agus you know níl mé ag iarraidh labhairt faoi aon aire áirithe, I don't want to speak about any specific ministers nó mar sin, ach ag an am céanna reform of, of, the, of the senior syllabus or Leaving Cert agus céard? Cén difríocht? Cén difríocht i ndáiríre a cheapann tú go bhfuil sé sin le déanamh? Because there's no science or no proof at all, níl aon fianaise, níl aon eolaíocht go bhfuil sé sin chun

So imagine this country if we if we were trying to say you know what Tá muid ag iarraidh níos mó seinnteoirí piano iontacha a dhéanamh sa tír seo so we wanna kind of create or produce way more top piano players in this country. Okay, just fan liom for a second. Tá a fhios agam gur sampla aisteach é seo ach sampla just den rud céanna, you know, ag iarraidh daoine atá an-mhaith ag scil amháin a dhéanamh ach just le scil eile, le, le uirlis ceoil, ok, the same thing just with an instrument. We want people to be really good at this thing, sa, sa bhealach chéanna a bhfuil muid ag iarraidh go bhfuil daoine in ann an Ghaeilge a labhairt go han-mhaith. So, leis an bpianó, cad a bheadh mar an straitéis, the strategy, ansin? Bhuel, cinnte go mbeadh tuairimí difriúla ag a lán daoine ach ceapaim an chuid is mó againn, déarfaimis, bhuel, caithfidh muid an pianó agus rudaí maidir le ceol a bheith ar fáil le haghaidh páistí nuair atá siad an-óg, nuair atá siad cúig, sé, seacht, ocht, naoi, deich mbliana d'aois. Mar sin an aois a bhfuil siad chun an pianó a fhoghlaim, tá siad chun an pianó a fhoghlaim i mbealach níos éasca agus ní bheidh orthu an obair céanna a chur isteach they won't have to put in the same amount of work to even acquire a good level in the piano because they're like a sponge at that age agus tá siad in ann a lán eolais a thabhairt isteach. Ach samhlaigh dá mbeadh duine éigin ag rá, you know what? Ná bac le gach rud roimh aois 15, aois 16, forget about everything when they're under fifteen, under sixteen. Is cuma ma tá piano acu, is cuma má tá seans acu keyboard a úsáid, déan dearmad ar sin, sure, is cuma. Ní dhéanann sé aon difríocht. Nuair atá siad sé déag, seacht déag, ocht déag, caithfidh muid déanamh cinnte go bhfuil syllabus iontach dóibhsan nuair atá siad ag an aois sin. There has to be a

Beidh siad ag foghlaim an guitar, an fhidil agus a lán rudaí eile mar leis an nGaeilge agus tusa ag déanamh staidear ar an nGaeilge don Ardteist with Irish as you're studying for the Leaving Cert you're doing six other subjects if not seven tá tú ag déanamh sé ábhar eile nó b'fhéidir seacht n-ábhar eile. Ok so you know sin an aois really 16 17 agus tusa ag déanamh a lán rudaí eile níl mórán leibhéil a'd sa pianó or leis an pianó ach sin an aois a bhfuil tú chun a lán rudaí a fhoghlaim agus caithfimid an béim ar fad a chur ar an aois sin we have to put full emphasis on that age and those magical two years oh and after that forget about it we can sure if people use it Brilliant, if not, who cares? Má, má úsáideann daoine an pianó ina dhiaidh sin, iontach, más rud é nach n-úsáideann siad é, is cuma, doesn't matter. Like, tá sé dochreidte, agus fiú le teangacha, tá sé fiú níos tábhachtaí, ar a laghad leis an pianó, at least with the piano nó uirlis ceoil, you know, tá tú in ann í a fhoghlaim nuair atá tú níos sine agus níl i bhfad níos mó oibre i gceist leis, there's not a whole lot more work involved, ok, it is easier to pick it up when you're young, tá sé níos éasca é a phiocadh suas nuair atá tú níos óige, ach níl sé i bhfad i bhfad i bhfad níos deacra nuair atá tú 15, 18, 20, 25, 30 bliain d'aois. Ach le teangacha, tá sé fiú níos tábhachtaí, mar tá 'fhios againn go léir, we all know, if you haven't learned a language by ten years old, Muna bhfuil teanga éigin foghlamtha agat agus tusa deich mbliana d'aois, of course you can learn it when you're older, tá tú in ann í a fhoghlaim nuair atá tú níos sine agus literally tusa ag éisteacht leis an seó seo, tá tusa ag foghlaim na Gaeilge agus tá tusa ag déanamh iarracht, trying, chun feabhas a chur ar do chuid Gaeilge, to improve your Irish, agus snas a chur ar do chuid Gaeilge, to put some kind of polish on your Irish. and to sharpen it up, ach tá's againn go bhfuil sé i bhfad níos deacra agus tá a lán oibre i gceist leis. Agus ní bheidh an t-am ag gach duine riamh, ok, you know, b'fhéidir cúig faoin gcéad, deich faoin gcéad den, den daonra, five or ten percent of the population will have time to actually do what you're doing now and listen to podcasts in Irish and, and use it and study it and, and improve their leibhéal, feabhas a chur ar ón leibhéal atá acu ach an chuid is mó ní bheidh so the only chance you have an t-aon seans atá agat sin nuair atá páistí idir, bhuel, a náid agus a deich, thart ar a deich, déarfaimid when children are from zero until about ten years old, maybe even earlier le, you know, deireann a lán daoine san eolaíocht a lot of people in the, in the science of this agus i dteangeolaíocht in linguistics deireann siad go gcríochnaíonn an bhearna sin, that that gap or that kind of opportunity, window of opportunity, sin an focal, go gcríochnaíonn sé thart ar a seacht nó ocht mbliana d'aois. So b'fhéidir tá fiú níos lú ama againn ná mar a cheapann muid ach déarfaidh muid, just for the purpose of this, deich mbliana d'aois agus an chéad deich mbliana de saol dhuine éigin, the first ten years of someone's. life. Sin an seans. Agus chun a bheith ag labhairt faoin Ardteist agus faoin Junior Cert agus faoin meánscoil agus gach rud eile agus poetry agus. stop, i ndáirire, stop for a second agus smaoinigh faoi cad atá tú ag rá. Tá sé seo cosúil le open goal a bheith a'd sa sacar. Tá an cúl báire imithe, the goalkeeper is gone, right? But he's on the way back. Agus tá tú ag rá, you know what, níl mé chun shot a thógáil, cé go bhfuil open goal agam agus tá sé an-éasca le scóráil, níl mé chun aon rud a dhéanamh agus tá mé chun fanacht go dtí go bhfuil an cúl báire ar ais in position agus ansin tógfaidh mé mo shot, I'll then take my shot. Sin díreach an rud a bhfuil ag tarlú nuair atáimid ag labhairt faoin Ardteist, faoin Ardteist, faoin Ardteist, faoin Ardteist agus faoi na meánscoileanna. We're waiting for the goalkeeper to come back while you have an open goal for the first ten years of someone's life and of a child's life. Ní chaithfidh tú mórán a dhéanamh, sin an rud iontach le oideachas bunscoile sa Ghaeilge, with primary level ehm education in the Irish language. Ní chaithfidh tú a bheith buartha faoin syllabus, ní chaithfidh tú a bheith buartha faoi filíocht nó faoi rudaí seanaimsire, rudaí nua-aimsire. Just caithfidh tú an Ghaeilge a chur timpeall páiste éigin agus a bheith le feiceáil i ngach áit, ionas go mbeidh sí le léamh i ngach áit, that it'll be there visible, to be seen, to be read everywhere, go mbeidh sí le cloisteáil ag ardchaighdeán ag an múinteoir, the good level of Irish that the teacher has and it'll be able to be heard, it'll be audible. Timpeall an seomra ranga, timpeall na scoile, timpeall an bhaile freisin, at home as well and around the house. Sin an rud is tábhachtaí agus ansin, fiú muna bhfoghlaimíonn siad go hiontach í, even if they don't learn it great or to a very high level, fiú ansin, an leibhéal a bheidh acu, beidh sé i bhfad níos fearr nuair atá siad 12 nó 14 nó 15 ná mar atá sé anois, they'll still be way better at the age of 12, 13, 14, 15 than what's happening at the moment when we're just ignoring Irish language education for the first 12 years don chéad 12 bhliain agus ansin ag déanamh like ardleibhéal don Ardteist agus tá a lán myths timpeall ar an Ardteist chomh maith. Deireann daoine ok caithfidh muid níos mó béim a chur ar labhairt na Gaeilge

Oral exam, an béaltriail, ba cheart go mbeadh sé sin ar siúl ar feadh leath uair, b'fhéidir, in áit cúig nóiméad déag agus go mbeadh sé níos faide agus nach mbeadh sé chomh predictable, you know, ok, tá mé in ann labhairt faoi mo chlann agus labhairt faoi whatever, an rud a bhfuil mé le déanamh san ollscoil, whatever I'm gonna do in university. No, ba cheart go mbeadh sé beagainín níos doimhne, bit deeper, ach tá daichead faoin gcéad ag dul don scrúdú sin. So an bhfuil tú ag iarraidh go bhfuil 50% nó 60% ag dul don scrúdú sin? An rud i gcónaí a deirtear faoi filíocht agus prose agus caithfidh muid níos lú béim a chur ar filíocht agus prose, poetry and prose. Yeah, tuigim. Tuigim é sin ach Ag an am céanna, cén chaoi a bhfuil tú chun seic a dhéanamh má tá ardchaighdeán ag mac léinn? How are you going to find out if a student has a good level or high level of Irish muna bhfuil muid ag déanamh rudaí atá beagainín níos deacra agus níos dúshlánaí, cosúil le filíocht agus rud éigin atá, you know, focail níos. níos doimhne ag teastáil uait, kind of more deeper words rather than saying this was good, this was bad, actually saying well, the way they communicate this idea, the way they express this idea, you know, ag féachaint air sa bhealach sin, mar muna bhfuil rudaí cosúil le filíocht agus prós agat sa scrúdú Gaeilge san Ardteist, Beidh sé an-chosúil leis na scrúduithe atá againn don Ghearmáinis agus don Fhraincis agus don Phortaingéilis, the exams we have for German, Portuguese, well people don't learn Portuguese in Ireland, but German, French, Italian, Spanish, beidh sé díreach mar an gcéanna agus, listen, deireann daoine faoin, faoin caighdeán atá ag teastáil uait chun H-one nó H-two a fháil nó A-one, A-two a fháil san Ardteist, people speak about the standard you need to get a good grade in Irish, I'm telling you now you need a decent level of Irish to get a H-one or H-two. Tá caighdeán sách maith sa Ghaeilge ag teastáil uait chun H-one nó H-two a fháil. Níl an scrúdú sin éasca. Ní raibh sé éasca domsa agus mise ag déanamh an scrúdú sin i 2018. Ní raibh sé deacair ach ní raibh sé éasca. So, tá rud ana-difriúil i gceist leis an nGearmáinis agus an Fhraincis with German or French. If you get a H1 in German or French in Leaving Cert does not mean you have a good level. Ní chiallaíonn sé sin go bhfuil ardchaighdeán a'd. Caighdeán ok ach ní níos mó ná sin mar ní dhéantar test nó scrúdú ar filíocht, ar prose, ar rudaí níos deacra, there's no kind of exam or check done throughout the German and French exams in terms of prose, poetry agus rudaí níos dúshlánaí, more challenging stuff. So tá a lán myths agus tá a lán rudaí, listen, tuairimí atá iontu, they're opinions, right? So people may disagree with what I'm saying, sin ceart go leor agus seo just na tuairimí atá a'm, ach cén fáth nach bhfuil muid ag labhairt faoi bunscoileanna? Cén fáth nach bhfuil muid ag labhairt faoi ghaelscoileanna, fiú réamhscoileanna, preschools, chomh maith? Agus daoine nuair atá siad trí bliana, ceithre bliana, cúig bliana d'aois, tá open goal a'd i rith na blianta sin just chun níos mó exposure a thabhairt do na páistí agus

learning a language, you're just kind of receiving or acquiring a language ag an aois sin. So sin an rud is mó agus chun an líne cáiliúil a úsáid a bhíonn le cloisteáil go minic sa scrúdú béil, to use the famous line or phrase that's often actually heard in the oral exam in Leaving Cert, dá mbeinn i mo thaoiseach If I was the Taoiseach, sin ceann de na rudaí a dhéanfainn gan dabht. Maidir leis an nGaeilge, caithfidh an Ghaeilge a bheith mar chuid mhór den chultúr le haghaidh páistí óga. Ní amháin ar scoil ach sa bhaile freisin, not only at school. but also in the home. Agus tá sé sin an-indéanta le déanamh. That's very possible to do at home fiú muna bhfuil Gaeilge ag na tuismitheoirí. Tá sé an-an-indéanta. It's very, very possible. So sin an rud mór, tá brón orm más rud é go raibh sé seo mar rant beag sorry if this is a rant and maybe considering this the níos simplí version bhí mé ag labhairt beagáinín róthapaidh am go ham agus mise ag éirí eh, passionate faoi seo deirimid ach em, tá sé tá sé fíor thábhachtach you know tá sé fíor thábhachtach agus freisin an rud an rud eile ná cad í an aidhm atá a'inn you know i gcónaí bíonn daoine ag labhairt faoin nGaeilge agus em, leibhéal Tá mé ag iarraidh go bhfuil leibhéal níos airde sa Ghaeilge ag níos mó daoine sa tír Cad é an aim like an bhfuil sé go bhfuil Gaeilge mhaith ag 500,000 duine sa tír that 500,000 people in the country have a good level in Irish cad a chiallaíonn good level cad a chiallaíonn ardchaighdeán nó caighdeán maith an bhfuil sé go bhfuil Gaeilge mhaith ag milliún daoine milliún 1.5, dhá mhilliún, leath na tíre, half the country, níl 's a'm so cad é an sprioc atá againn agus tá sé sin fíorthábhachtach mar muna bhfuil sé sin againn agus muna bhfuil muid cinnte faoin sprioc, siúr cén chaoi a bhfuil muid chun plean a chruthú don todhchaí.

They're not gonna do it, so get over it. Níl siad chun é sin a dhéanamh. Agus listen, tá sé iontach má tá tú ag iarraidh dul chuig agóid, to go to a protest agus rud a dhéanamh ar son na Gaeilge agus scríobh chuig do Theachta Dála, to go to a protest to do stuff for the Irish language and to campaign for it, feachtas a dhéanamh air agus scríobh chuig do Theachta Dála, to write to your TD, iontach agus tá na rudaí sin fíorthábhachtach. Ach ní ní féidir leat a bheith ag brath 100% ar an rialtas. An rud a bhfuil chun todhchaí na Gaeilge a athrú, the thing that'll change the future of Irish, níl sé mar deontais, it's not grants. Ní airgead a athróidh todhchaí na Gaeilge. Ní clú agus cáil atá ar an nGaeilge, not the reputation that the Irish language has. Tagann sé Agus ní thagann sé ó pointí sa bhreis don Ardteist, doesn't come from extra points for leaving cert like what they've done in maths. Tagann sé ó rud éigin difriúil, it comes from something different, agus sin athrú sa chultúr, a change in the culture and the way we view Irish, an chaoi a bhímid ag smaoiniú agus ag féachaint ar an nGaeilge. Agus tagann sé sin ó nuair atá tú i d'óige. agus nuair atá daoine trí bliana, ceithre bliana, cúig bliana, sé bliana, seacht mbliana d'aois, our formative years. Rant over. Rant críochnaithe. Brón orm. Ach, níl 's a'm, bheadh sé an-suimiúil chun do chuid smaointe a chloisteáil, it'd be very interesting to hear your thoughts, if you want to comment down below, whether it be on Spotify or on Patreon. nó fiú má tá tú ag iarraidh ríomhphost a sheoladh chuigam, liam.learnirishonline at gmail ponc com, sin liam.learnirishonline at gmail ponc com, agus bheadh sé an-suimiúil chun do chuid smaointe a chloisteáil faoi seo agus an bhfuil tú ar comhintinn nó an bhfuil tú i gcoinne cad a dúirt mé ansin, against what I said there, agus sin ceart go leor, níl ann ach tuairimí agus níl mé ag tabhairt amach faoi aon rud, you know, just tá mé ag cur mo chuid smaointe féin in iúl, I'm just putting my own opinions or thoughts, I'm just expressing my own opinions or thoughts. So sin é, guys, sin é le haghaidh an tseachtain is caite. Déanfaidh mé cinnte go bhfuil sé beagáinín níos dearfaí an tseachtain seo chugainn, I'll definitely make sure it's a bit more positive uh, next week. But yeah, that's the last time I'll be speaking about the Irish language ar feadh tamall sin an uair dheireanach a bhfaighidh mé nó a bheidh mé ag labhairt faoin nGaeilge ar feadh Tamall. Míle, míle, míle buíochas as a bheith ag éisteacht. Táim fíor, fíor bhuíoch, very, very grateful, agus labhróidh mé libh arís an tseachtain seo chugainn. Slán agus beannacht.